abịa m since hmm. nọrọ ebe a kwụgide aka kwụgherecha n'ebe a na onwere onye ụzọ ama okwu mana ebe ọ dị okwu hmm. wesị ka m buru na-erigo na-eri nri wee na-eche gị ị sị ka i mee gịnị
ka m na-erigo nri wee na-eche gị
ka e bute dị nri na tebụl
na tebụl onye na tebụl n'ime rumu n'ime rumu nke a so ka m na-echegodo gị chere nri m dowere ọga m ya oji ka o si abata ka o rie ka ị ga-eburu ị sị m nọọ ọgọ
okay nke dị gị eri mba nri m dowere gụ dị nwayọ nne esokọ mụnụ n'okwu ọkwa ọgọ machịrụ na nsị bụ unu so ọga m jekọ si abata ka nke ọ ya-eli ị sị m na ị na-achị ịnụ na nsị ịnụgo na nsị

nne ya sịrị mụrụ wee kwu ọgọ ya ọ maka pleti nnukwu
we shall see don't worry
ị na-agbazi maka asị na nnukwu bi ọ- ọ- nri- ọrụ nri- nne na-eri eri Ọ bụ- ọ bụ- ọzọ mmiri abụọ nta
onye ma ife anụ ọfịa nwa bịara nke nwanne nwaanyị Igbo n'ezikwanụ moonlight ee eh? tọtọ chukwu ma ihe moonlight nọ ebe a eme na ee Chineke nna moonlight ah. kee ihe ị nọ ebe a eme kee onye kpọọ gị kee ebe my sister nọ ọ bụla ebe enyi ma bịa na nke ndị ọgọ bụ na-eme ebe na nke ọgọ na-asị na ụdị mmadụ anya
amaka nwanne nwaanyị biko chebu chebu chee gịnị ọ bụrọ idiot a nọ n'iru ebe a anụ ọfịa nọ ebe a bịara ebe o nwerọ onye ọ fụ wee baa n'ime rum wee buru nri m dowere di m ee ee nwanne na-asị m na di m ji ewere fichikwa na koku mba mba mba mba mba arapụ m mme biko ewena iwe biko biko i gbuo ya i gbukwa m biko nwanne nwaanyị na-asị biko gbaghara nwanne nwaanyị onye mpịọta jụrụ oyi biko

Iji Chelsea gị bụ last time so eh, eh, nke a na-azụ omelọra onwekwara ọ na-emere chacha one naira dị onye a n'akpa ihe isi na-afịara ịgbanye
ịma ka o siri eri ya ma onye ọ dịrọ ndị gị na na-eje nzukọ ka ogwuto bara na kunu nke akụkọ ịma ka o siri ile nwoke

as how na kee ụdị mkparị bụ ihe nke a nekwa nwunye gị anya na nga a n'azụ oche onye na-aka ihe minu ebukwu ụzọ nọrọ ebe a nwaanyị biko jee n'azụ lekwa nwunye gị anya o gaa na n'azụ na ịma na ife ụmụ nwaanyị fa na ala dịba like iru oche gaa n'azụ gaa n'azụ
mụ na-agụ nwunye gị onye ka gị onye ka gị mkpa

ịkọ na akọrọ da mana nkwatuo ya ebe a ka anụmanụ bụ ya nna ya na-achọ okwu ụdị nka nke ya ana m ewe ekwe na mụrụ ya ekweziri ya nna ya ọkwa nwayọ ọkwa m ọchị
arụ nwanne ta na-ewe gị iwe iwe n'iwe iwe n'iwe ka jewe ka jewe eke na-ekwu madam ị na-acha mmanụ ka ezi ahụ ya n'ọkụ shut up ọ ya na-eri ego gị too much bịa echete m mgbe mgbe anyị dị single mgbe anyị idocha arụ kịta ị nụgo nwaanyị nọ bịa mechaa taa arụ gị ego oh. ana ọ dị ka onye atọ gị

Madam, ya ọnya biko. Ngwa nsogbu adịrọ. Ọ ka nwụta ka nwụtakwa na na moto ma lụọ elu.
Ewezina iwe ọkụ nwanne m biko. Ama nke ọkụ ka onye si eme eme. Onye apụọ. Ofu moto nke ị nwe nnọọ ị na-emeso guy.

you know I based in America ọnwa nke m America ka m bezi ịghọtago Okay. Mm, ma school everything ma na America mụ na Joe Biden Trump anyị ncha na-akpa enwere m company na-load plane na America ebe a Yeah. ama ị ga-ama n'ọnwa ma E-money and uh, Kcee. ndị na ndị nyere aka listen my dear ọnwa ewela aka gị nyelụ gị

Hey, my dear. Ị tọgbukwa onwe gị. Gee ntị ihe m na-agwa gị. Hmm? Ọ sọ obere oge. Mee gị na Amerịka. Okay? Uh, uh, see you next time now. Hmm? Okay? Anyị ga-ekwu na fon. Nwa ị tọka ụtọ gị na chi gị. Ụmụaka kịta atọgbu onwe ha n'ụtọ.

maka ọ bụ gọm gọm ka a dị ọ bụrọ ndị na-ebu typhoid Emma akpati ozu kee kwanụ a na-emekwa nwanna ị ya-asị na o tego m kpọdebe gị ọ kwa afịa na-aga ee biko ị nwe akpati ozu ndị 2 by 8 ndị a na-eto ogologo ị nwezie lụba nke ọfụ lụba nke ọfụ na ị ya-enwe customer kịta o biko lụba nke ọfụ ee every few minutes kịta ị ya-enwe customer jisi ike o m ma-akpọchi ya azụ ka m ma ma ọ dịgo ee Hello? Ifeanyi? Kee kwanụ a na-emekwalị? Ọnụ ọtapịapịa ya ma ọ ka dịzikwa ndị anyị ma ọfụ. This evening you will. Ọ dịrọzị.
Metalụ m nke ọfụ, metalụ m nke ọfụ na ndị m anyị abịa goli ya kịta, anyị ma-abịa chịlị ya kịta. Ọtapịapịa adịna, ọ bụrụ na ị nwe obere sniper tinye n'ime ya. Ịghọta nsogbu adịrọkwa, obere oge kịta ị ya-afụ m.